Beni agatadas e beni agataus a un'atòbiu nou de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda ca ingollit in is ischermus is istòrias, i boxis e i logus de s'ìsula nosta. Oi si bolleus contai de unu progetu ispetziali ca nascit in Casteddu e ca tenit cumenti de punna cussa de contai sa citadi traessu i bixinaus de cosa sua, sa genti e is traditzionis. Arràbiu, Storie Cagliaritane, Istòrias Casteddaias, promòviu de s'Assòtziu Culturalli RTS, Radiotelevisioni Sarda, cun s'agiudu de su Comunu de Casteddu. Arràbiu est unu biaxi intra de diferentis bixinaus de sa citadi, no feti cussus istòricus cumenti de Biddanoa, ma fintzas a cuddus ca dònnia tanti funt pigaus in cunsideru cumenti de cussus 'e Làcanas, sa Bidda de is Piscadoris, Sant'Arènnera, Mulinu Bèciu, E ddus fai torrai a iscuberri in sa ballidoria insoru umana e sotzialli. Su primu atòbiu est stètiu cuncordau in sa bidda de is piscadoris de Giorginu, me in su Zenit. A oberri sa rassìnnia est stètiu Lele Pittoni cun sa performance Viva Uribe, acumpangiau de sa chiterra de Maurizio Marzo, Po unu contu biu e amantiosu ca at acapiau contus, mùsica e identidadi casteddaia. Casteddu non est feti su centru suu, ma est fata de bixinaus de istòrias e boxis ca minescint de essi contadas. Sennoras e sinnoris deu seu su Arraju sa de tres editzionis, po mimmi est unu prexu mannu oberri cust'annu innoi a su Zenit de de Giorgino, impari a Maurizio Marzu a sa ghitarra, funt funt fendi su su soundcheck is piciocus, Una dì callentosa, s'est pesau su 'entu e nosu seus prontus. Su contu ddi nant Viva Uribe, Uribe fiat unu giogadori chi at giogau in is annus otanta cun su Casteddu, fiat unu gherrarori peruvianu chi gertàt sempri cun is allenadoris. Si ndi fiat andau però a goa Uribe in su contixeddu, decidit de torrai de torrai in Casteddu. Unu contu chi chistionat de bixinaus chi no funt acabaus, unu contu chi contat de sa spera de de una truma 'e piciocheddus chi andant a giogai a palloni dogna dì e e sa spera de ndi torrai a bessiri de cussas chi nosu tzerriaus in italianu le sabbie mobili, ma cun custu contu gei nd'eus a bessiri.

Salude a totus. Maurizio Marzo a sa chitarra. Sa de tres editzionis de Arràbiu. Saludaus Paolo Carboni e totu sa crica chi at organizau custa manifestatzioni chi at a tenni atrus tres apuntamentus cun Renzo Cugis, Elio Turno Arthemalle e Rossella Faa. Ma immoi in su Zenit innoi a Giorgino. Sa Tirrenia, po mimi est sempri sa Tirrenia, est partia, est andende a Roma, est boghendi totu sa remusalla de de turistas chi funt incumintzende a lassai sa Sardigna, imoi Cabudanni, a bellu a bellu abarraus sceti nosu, e mellus abarrai sceti nosu chi chi cun genti chi no at cumprendiu nudda de de sa Sardigna. Prus pagu turistas e prus viagiadoris, segundu mimi. Viagiadoris chi 'olint connosci a beru s'ìsola cosa nosta, su logu cosa nosta, chini seus veramenti e it'est chi feus veramenti. E it'est chi feus oi? Oi cantaus e e poi s'ap a contai unu contu chi beni s'acàpiat a a su chi est sa làcana. Custu custu logu, Giorgino, est una làcana de Casteddu chi est innoi ananti. E poi Nc'est totu su chi est su biddaju, teneus fintzas unu caboterresu innoi chi beni connoscit custa parti de bia, Casteddu e i bias. Sa cantzoni chi sighit ddi nant Marragau. Su marragau est unu pilloni, in italianu est il gruccione, unu pilloni totu colorau, Colorau de milli coloris ed esti unu pilloni biu de vida chi de s'Africa, propriamenti de su Senegal, a bellu a bellu ndi bolat fintzas a su Mediterraneu mari e esti sa cuscientzia cosa nosta, su chi seus veramenti in milli e milli annus de storia. E Marragau est unu pilloni chi a bellu a bellu est perdende is coloris, is coloris de de cussa chi est s'idea de de is crobus, nieddus, ammurvonaus e murrinus chi circant de de si ndi pigai, cumenti narerat cussu chi nci fiat in Marina, ci stanno prendendo i colori, si dd'arregorais? Certu ca custu picioccu fortzis fortzis teniat arrexoni, dd'at dd'iat bia longa. Custa est Marragau.

Su staini de Molentàrgius fiat una praja manna de stangionis e cannas, cun camineras strintas strintas chi fiant imperadas de is traballadoris de is salinas. Molentàrgius si tzerriat diaici poita in is tempus passaus in cussu in cussus lacus firmus e atufidosus nci biviant is molentis chi agiudànt is operàius a carrigai su sali e fai is traballus prus grais, Intamus de is òminis sa schina mellus a si dda segai cussus animalis abetiosus e tostaus. Contant ca in su in su millenoixentusottantacuatru in su Staini nci fiat stètiu unu sversamentu de àcua de is fònnias. Is casteddajus no boliant sali a sabori 'e bassa e po custu is salinas funt stètias serradas e is traballadoris licentziaus totus e is molentis sparèssius. bocius a corpus de fusili e sa petza bèndia in is macellerias e ristorantis chi dda fiant passai cumenti a petza 'e cuaddu. De cussu momentu, cussu logu ùmbidu, chentza s'economia de su sali, fiat torrau a diventai unu logu abandonau, atupau, guastu. E sempri aresti e scuriosu. A su pròpiu tempus fiat bellissimu, po totu cussa naturalesa chi torrat a cresci rigogliosa, isca de cannas artas, tupas de tramatzu, crisuris de mudditzi, muresinas e matonis de arrù, lacus e lacutteddus innui sa lissa, de cantu fiat manna, fiat sbrentada e diaici mandrona ca fiat Unu giogu a dda piscai cun is manus. Totu custu birdi generosu fiat logu siguru po sa meca manna de diferentis arratzas de pillonis ammaletzaus, prus che de is mòssius de sa marmàllia de is canis scapus de cussus chi fiant is bixinaus nous. Nàscius tot'a giru de su Staini, fiant domus abusivas, fraigadas in pagu tempus, a lestru, costruidas in economia a sa scapada, fatas fatas a sa catza 'e cani. Il non finito sardo. Ddu tzerriant diaici. Domus, cumenti apu nau prima, fatas a sa catza 'e cani. Fiant palatzinas spollincas, chentza impiantu de is fognas, cun matonis a vista, grezus, cun is murus striddicaus de ciumentu e sfregiaus de ferrus arrogaus, trotus e arruinaus. Nel cortile.

In sa parti arta de custu fàbricus non nci biviat nemus, non nci fiant ne gennas e ne ventanas, sceti a de noti nci biviant crobus, tzurrundeddus e picionis cun s'arrùngia, e in pitzu in pitzu sa crabettura, infrisada de antennas scutuladas de una parti a s'atra de unu bentu chi a pustis de tempus e tempus ndi bessiat alidendi in su Mediterràneu mari. In custa domus nci biviant is famìlias de is maistus de muru e de is operàgius chi traballant in sa fàbrica de is matonis, cussa manna manna cun is capannonis de Eternit. Custa fiat totu genti chi at sèmpiri traballau in s'edilìtzia, e si bantàt de ai torrau a ponni in pei Casteddu a pustis de is bombardamentus de su corantatres. In su mesi de friàrgiu centinaias de aparechius americanus iant sganciau in prus bortas tonnelladas de bombas e spetzonis chi iant postu in ginugu bixinaus antigus, torrau a nudda brugus e arrugas, bociu chentza piedadi, ominis, feminas, pipius e pipias. Casteddu Umiliau de totu cussa violèntzia no iat essi mai torrau bellu cument'e prima. Siguru, ndi seu siguru, siguru, depint ai biu cosas lègias meda cussu muradoris, palatzus sbentraus,

Candu torrant de sa gherra, faint cosas stranas, chistionant a solus, tremint, totu in d-una bòcinant, arrint a cua, prangint a corrinus e si nci scudint a terra scinixaus. Ominis chi no funt prus cussus de una 'orta ddus tzerriant scimprus de guerra. Fortzis cussus muradoris puru, cussus maistus de muru, a pustis ai torrau a fraigai Casteddu, no funti torraus cumenti e cussus chi fianta prima. Sceti aici, fortzis, si podit spriccai, si podit ispiegai su poita i domus ananti 'e su stàini no funt accabadas e assimbillant A cussas sderrocadas de is bombas. Ci bivia deu puru in cussa domus acabadas a metadi. Babbu iat incumintzau a fai sa domu impari a unu fradili cosa sua motu a pustis chi iat papau unu bellu pratoni de cotzas cruas. Fradi miu, is fradis mius traballant totus cun babbu. A obrescidroxu, dogna dì, mama donàt a totus sa borsa frigo. Cun su pràngiu e agoa partiant a traballai cun d-unu liuncinu càrrigu de sachitas de ciumentu, taulonis, mascellàmini, pàlia, picus e sa betoniera po impastai. Ddus castià andendi-si-ndi afaciau a su balconi. Deu andà a scola ma siguru, ancora pagu annus, eia a essi diventau unu grandu, unu grandu manorba. Mamma! Mamma no 'oliat a mi incranai de su balconi ca, poita no nci fiat s'inferriada, fiat perigulosu, ma deu no ndi fia contu, fia abituau, in s'interis ca su camion fiat sempri prus atesu ananti 'e mimmi a bellu a bellu

Che a su pròpiu modu picicàt in is màchinas, in sa genti, in is domus e totu su chi nci fiat in bàsciu. Mi fiat fatu s'idea ca cussa fiat sa punitzioni chi nd'iat pigau custu bixinau po ai invàdiu su staini cun totu cussas domus lègias e malasortadas. Is bias de custu bicinau no fiant asfaltadas, fiant biancas biancas, pruinosas, ca candu proiat diventàt lacus e fruminedus chi andànt a si nci ghetai in su staini. Nosu cussu cursu de acua trula ddu sighestis Cun su pròpiu matzucu chi imperastis po si difendi de is canis scapus, oberrestis is tupas de matas po bintrai in cussu logu chi si pariat una giungla africana. A mimmi mi praxiat a tzerriai cummente Tarzan candu in sa giungla passàt de una mata de a s'atra impari a Cita. A pustis ai fatu unu bellu tretu innui si podiant atobiai Pignas, chi agatànt tanas e cuadroxus innui si gosai calincunu stìdiu de eroina, finalmenti arribbastis in d-unu spàtziu obertu, mannu mannu, innui no cresciat nudda. Terra niedda niedda, impapeddada de ollu e catramu, prena de bustas de àliga, freta de còmudus arrogaus, tèssia de filus elètricus de dogna colori ciumentu intostau, arregiolas, boilers, Fuliaus imbidris frassus e acutzus, in s'istadi candu a meigamma callentàt s'intendiat fragu de spegu motu, de vernici, ducotoni, nafta, acuarràgia. Andastis dogna dì inguni a giogai a palloni, undixi cuntra undixi. Currendi cussu palloni, donend atentzioni a no sliscinai e s'isfregiai in cussus ferrus chi ndi bessiant de su pillu 'e sa terra, castiastis a bier su stadiu, chi unu pagu Unu pagu de inguni arrennesciast a ddu biri, cussu innui giogara su Casteddu. Immaginastis de essi giogadoris de Serie A, chi si nci bolànt in sa fascia, sfiorendi cun is crapitas alluxentis e cun bullonis de prata e ebra birdi, fintzas a arribbai ananta 'e sa porta po fai su gol de rovesciada. Cumenti sa bòcia unfrada s'arretza totu sa curva Nord si nci amachiada tzerriendi, cantendi, fendi scopiai petardus e cantendi su nòmini nostu a boxi arta. Poi, poi totu in d'una, su bisu acabara, candu imbrunchinastis in d'un'arrogu de guaina o una carroga morta.

sceti candu passant is camions chi acanta 'e su campu de giogu scarrigant lavatricis, bòmbolas, lastras de Eternit, carcassas de bèstias macelladas e meda bortas gommas de mannàrias diferentis, candu is mezus si nd'andant, po, po, po, po, po, po, po, po, po, Po arribada Felicetto. S'intendiada dae largu Felicetto, poita arribada po po po po po cun sa ruspa. Felicetto teniat sempri sa propriu tuta de mecanicu bruta de oll'e machina, bagna pastasciuta e sudori, totu inzorau e pudexu. Fiat sempri incazzau nieddu. Su fillu. Su fillu iat incumintzau a si stampai bratzus e prus de una borta si dda fiat arrentara a ndi furai sa ruspa po andai a de noti a sfundai vetrinas de gioiellerias po nci torrai a bendi totu po si comporai s'eroina, su fillu de Felicetto ddi narant Giuliano, ma fiat connotu de totus cummente Messner. Poita cummente cussu scalarori chi prus de una 'orta iat concuistau s'Himalaya e s'Everest, Messner fiat abili a s'apicai in is grondaglias de is palatzus po bintrai in is apartamentus de su de cuatru o cuintu pianu po furai totu su chi podiat. Messner fiat in presoni, ddu iant arrestau poita iat circau de furai aintru de sa discoteca Decadence. S'idea fiat brillanti, fiat cussa de furai s'incassu de su sàburu, su sàburu, connosceis sa sa callentura de su sàburu a merì, no? Issu iat cumprèndiu totu. Ma issu non sciiat ca a mengianu chitzi

Minca! In mesu a totu cussu comurus si intendiat ancora Le de femme, lo de totu cussas pivellas pagu bonas puru, si intendiat ancora du du du diat cumpriri chi lì era era bellu. Is sprigus fiant mannus mannus, luxentis, mai bius sprigus de aici.

a furai zainetus eh però totu in d'una stum sa cocaina iat fatu s'effetu doveroso e ricercato is oghixeddus de su ladroni si moviant a lestru a lestru fintzas a candu fintzas a candu a s'atra parti de sa pista acanta 'e su banconi de su bar iat insertau sa preda signor Cesare Fiat fumende unu tzigarru mannu mannu e contàt billetus de centu, cincuanta, bintimila francus. Ceh! Arratza 'e bisioni! Po si pigai su dinai Messner, beh, fiat facili facili, depiat sceti passai de sa pista, chi in cussu momentu fiat totu sflesciada de lucis de dogna colori, laser e strobos, totu unu casinu, lucis, laser, Cosa chi unu pagu intzurpàt, però issu fiat trancuillu, poita fiat fiat fiat no ddu ddu issu issu nci issu fiat siguru. Ma, pròpriu a su centru de sa pista, chi oras prima iat fatu sbeliai, sciacu mannu de corpus sudaus e intzuaus, nci fiant is dus canis, chi fiant lingendi de mala manera una remusalla de un'angelo azzurro. Arrutu in terra de unu barman ca ndi depiat fai meda, ma meda de strada. E crutza fiat stètia sa strada chi iat fatu Messner in sa pista, ca chi cumenti fiat arribbau a su centru de sa pista intzurpau de lucis coloradas iat strecau sa coa de unu de is dus canis.

Prima de totu fiat arribada s'ambulanza, agoa duas panteras de sa politzia, Messner iat acabau de s'appicai in is palatzinas poita is canis si nci furiant papau is manus. Ma in su tempus benidori, totu custu, totu custa menomatzioni, cumenti dda tzerriant is dotoris, iat essi torrau bonu, poita prima de totu una bella pensioni de invalididadi e poi iat agatau unu postu pùbricu a s'Inps. Uscere! Po custu, po totu custu, Felicetto, su babbu de Messner, fiat sempri incatzau nieddu, fillu suu fiat unu calloni e candu sa benna incumintzàt a sgavai cussa terra mala de su staini, de su motori de sa ruspa ndi bessiat fumu nieddu amesturau a is frastimus de su ruspista. A nosu, a nosu si praxiat a castiai Felicetto. fendi cussus stampus mannus e prufundus, innui agoa cun sa propriu benna nci fuliat aintru totu cussu chi iat scarrigau, chi ant scarrigau is camius, s'arruspa fiat a lestru, sempri su propriu traballu, sgavara, arrepreniat is stampus de aliga e agoa coberriat totu beni beni beni cun sa terra tanti chi pariat chi no fiat sutzediu nudda, cumenti s'arruspa acabada e si nd'andant. Nos torrastis a giogai a palloni fintzas a tradu fintzas a scurigadroxu. Prima de nci torrai a domu pigastis sa rincursa poita festis sempri su propriu giogu, artziastis in d'unu cucureddu de aliga e agoa cun d'unu sartu mannu mannu si nci scudestis in d'unu cannitzau birdi e moddi moddi Chi no si, chi no si nci fiat sprufundai in s'àcua. Si pariat unu de cussus mantalafus elàsticus de su circu chi candu ddu pigastis beni si fiat arrimbaltzai tra is cannas. Una 'orta, cei, una 'orta ia sballiau, ia sballiau mira intamus de nci bolai in is cannas, nci fia piombau in su ludu. Prus mi movia e prus sprufundau. Mi ndi furia assiccau medissima. Pensau de essi acabau nelle sabbie mobili dei film di Indiana Jones o di Crocodile Dundee. De essi ingiriau de coccodrillus, pisci piragnas e calorus fenerosus. Fiat totu liscinosu, prus mi movia e prus sprufundau. E prus, e prus de totu, su chi no apu a mai scaresci fiat su fragu pudesciu chi intràt in is càrigas, fragu atufidosu, malu, malu pèssimu. Poi, poi po fortuna is amigus mius m'iant agiudau aporrendi mi unu de cussus, ita ddi nant in italianu, il tavolo Innui po bos tirai una me bos ti mi ant mi ant agiudau e mi furia apiccau ci ti mi ndi ant po mi mi ant salvau. In s'istadi in s'istadi no andastis in su staini poita fiat sa stasoni innui ci fiat sìntzulu e abruxanta is gommas no no fiat. Su Papa Polaccu Su Papa Polaccu fiat bènniu fiat bènniu a metadi de is annus otanta in Casteddu e iat decìsiu de bisitai totu is bixinaus de Casteddu. In is bias innui si fiat decìsiu ca depiat passai su Papa iant fatu traballus mannus, limpiau beni, tuppau is istampus de is istradas, prantau matas de ilixi, Postus fioreras cun froris chi no eis mai biu, arritirau totu s'àliga chi nci fiat in dogna incrociu e postu bandierinas de su Vaticanu e fotografias mannas cun su Papa chi arriat aici cun is pagus soddus abarraus de sa visita de su Papa iant asfaltau is istradas de su bixinau miu ananti 'e su staini e posta sa segnaletica stradali. In cussa bia imperàt s'anarchia sempri, dognunu guidàt cumenti ddi pariat e ddi praxiat e custus traballus, ai asfaltau sa 'ia e postu règulas, iat incasinau totu. Nemus donàt sa precedèntzia, ancora prus pagu si firmàt a su stop. Dogna dì, in is incròcius, pariant rings innui sa genti si gosàt su spetàculu de is autistas de is màchinas chi si pigànt a buciconis e corpus de crica a conca. Poi, in su mese de cabudanni, gràtzias a binti minutus de temporada mala cun lampus e tronus e acua meda s'asfaltu, si nci dd'iat pigau su frùmini e su frùmini iat portau totu cuss'asfaltu lègiu e segnaletica in su staini. De tandu no iant mai asfaltau prus e totus guidànt prus trancuillus. Is annus otanta ndi beniat de genti famìa in Sardigna, no sceti su Papa. Ma fintzas Uribe, Uribe, de su millenoixentusotantaduus a su millenoixentusotantacinque iat giogau in su Casteddu, Gigi Riva fiat andau in persona appositamenti issu in Perù po ddu cunvinci a giogai in Sardigna, Uribe Però fiat fiat unu bravu giogadori, però no andàt po nudda de acòrdiu cun Giagnoni, chi fiat s'allenadori de su Casteddu, ma si fiat innamorau de de is casteddajus e prus che ateru si fiat innamorau de is casteddajas, iat giogau in Serie A, Serie B Però, torraus a nai, fiat unu giogadori arrevesciu e candu fiat arribbau Ulivieri s'amori po su Casteddu fiat acabbau e si nci fiat torrau in Sudamerica e a pustis de dus annus in Messicu iat bintu fintzas su campionau. Però, Uribe, labai, No si nd'est mai scaresciu de is coloris rosso-blu. Mai! E a pustis chi si fiat arritirau iat decidiu de e iat decìdiu de torrai a Casteddu po aberri una scola de palloni po is piciocheddus. Su cantieri, innui depiant fai s'impiantu sportivu all'avanguardia cun campus in ebra e spogliatoius cun is dòcias cun s'àcua callenti Fiat a intre su staini giustu giustu in su puntu innui andastis a giogai a palloni. In su cantiri de is traballus s'atretzadura chi nci fiat fiat noa noa e all'ultimo grido per quanto riguarda nel campo dell'edilizia. Uribe no fiat tirchiu e boliat is cosas fatas beni. Totus fiant cuntentus in cussu bixinau, totu is manorbas, maistus de muru, arratza 'e prexu, po totu cussa atretzadura bella chi nci fiat in cussu cantieri. Dogna notti is fradis mius bessiant cun su camion po andai in cussu cantieri a furai. Motopicus, benzina, ciumentu, brochetus, palias e totu su chi nci furiat. Ddu faiant totus in su rione, no sceti si furat, ma abbruxant ruspas, betonieras e una 'orta fintzas a sa domixedda innui is muraroris prandiant. Uribe no fiat cuntentu, no. No fiat cuntentu de cumenti fiant andendi is cosas e po custu iat ordinau de illuminai is cantieris a de noti e iat postu duas guàrdias giuradas a controllai. Is traballus a s'acabu fiant duraus un'annu. Nosu andassis dogna dì a biri cumenti a bellu a bellu cresciat s'erbetta in is campus nous e in totu su bixinau iant apicau manifesteddus innui nci fiat sa fotografia de Uribe e una scrita manna manna, Scuola Calcio Molentàrgius, aperte le iscrizioni per pulcini, allievi e giovanissimi. Deu tenia allogaus bintimilla francus E mi bolia iscriri poita bolia diventai giovanissimo. Sa dì de s'inauguratzioni Gigi Riva impari a su sindigu iat segau su nastru e iant cumbidaus a totu is pipius una gazosa Siete Fuentes e una pitzeta. E s'iant arregalau puru un gagliardetto cun s'autografo de Uribe. Poi, sa notti a pustis sa festa, una bomba iat sderrutu totu, ma totu totu, eh! E Uribe, e Uribe, e Uribe fiat torrau a Lima e a Casteddu no ci fiat prus torrau. Sa beridadi. Sa beridadi est ca su giogadori, custu giogadori peruvianu, iat sbagliau location, no sciiat ca in cussu puntu de su staini Felicetto cun sa ruspa, tuducada no sceti àliga o carramatzina, Ma fiat istampus puru po cuai bustonis nieddus, prenus de eroina e cocaina, ca serbiant po is abisòngius de sa citadi e de s'Interland compresu. Uribe no era cumprendiu unu catzu, poita ca su fogu chi poniant a is irruspas fiant segnali, avertimentus. Po si nde andai a casinu. Po lassai perdi, po mollai totu. No era cumprendiu nudda nimmancu Felicetto, ca in cambiu de dus soddus cagaus fiat is istampus po cuai sa droga chi issu etotu dogna dì frastumada po totu su mali chi era portau a sa famìllia sua. Nosu ancora po un'annu bonu sighestis a andai a giogai a palloni in cussu logu, agoa basta, acabau, poita dognunu de nosu iat incumintzau a traballai in is cantieris, fendi sa gaveta ca in pagu tempus s'iat permìtiu de diventai maistus de muru. Funt passaus prus de trint'annus e a cambiai su bixinau ananti su staini no nci fiat arrennesciu su Papa cun s'asfaltu benedìxiu, Uribe cun totu cussa bona gana. A cambiai custu logu funt stètias is villetas, cussas a schiera. I villetas a schiera. Crescias in custa terra pudescia e traitora, villetas a schiera finite. Innui ci biviri totu genti, genti pettonara. I maistus de muru de sa guardia beccia si funti totu mortus e immoi in su bixinau ci funti pizzerias, sale scommesse, distributori automatici, estetistas e parruchieris. Una mecca de parruchieris. Calincuna domo cun mattoni però ancora ancora c'est ma torra a nai est totu unu villettas a schiera e funt finite poita est totu acabbau poita immoi is cosas Si depint si depint acabbai e de pressi puru, imperendi su prus possibili materiali scadenti, cumenti catzu beniri, ca ca ca andat mali, cussu chi andat mali apustis una pariga 'e annus aici, ca intru de custas villetas a schiera finite e s'acua salia.

Fatas de muffa in dogni aposentu. Su staini labai nci ingrutit totu, arregordu, aliga, bisus, domus e prus de totu si nci ingrutiri sa spera. L'est sa bie mobi, labai. Labai ca immoi nemos est prontu, est prontu a s'agiudai a si pigai manus, conca cumenti si moveis si calais e nemos est prontu a s'agiudai, salvai·sì a solus, ca Tarzan, Indiana Jones, Uribe, su Papa, funt mortus. Escarèscius. Gràtzias. Maurizio Marzo. Paolo Carboni, Arrabiu. Domandai chini at fatu su fogu prus mannu in cussas biddhas piticas ispèrdias.

Grazie. Po custu atobiu puru eus acabau, gràtzias po s'ai sighiu. Si torraus a biri sa cida chi benit cun unu atobiu nou de Bogaboxi. Chi comente sempri si boleis sinnalai eventus, fatus o contus chi. Pentzais possat essi de cabali a ddus contai, iscriei·sì una lìtera a su giassu bogaboxi puntu tv sitzigorru gmail puntu com, poita seus innoi, prus chi atru, po intendi sa boxi de bosatrus.